moni ndine jack nde anthu amaona ngati pa dziko lapansi chikondi chenicheni palibe koma chikondi chilipo ndithu ndipo nkhani iyi ndiyotsimikiza kuti chikondi chenicheni anthu chilipo the real love real love exists nde nkhani iyi ikutitengera ku botswana yokhudza president khama wakalekale wa ku botswana tatengani chakumwa tentichese nde ku kingdom ya Bechuanaland imene masiku ano amaitcha Botswana kunali mafumu eti amakhala ndi mafumu mmene amapangira ku Swaziland kapena nditi ku Eswatini kuti amalamulidwa ndi mafumu nde ku Bechuanaland ankalamulidwa ndi mafumu nde Seretse Khama anali mwana wa mfumu, anali prince, eti? Abambo ake, mfumu Khama 3, anamwalira iye ali ndi zaka zitatu, nde anali too young kuti angazakhale mfumu, nde amasamalira ufumu, mpando wa ufumu, kudikira kuti iye akule, anali ankolo ake. Nde ankolo ake, amatchedwa a Tshekedi Khama, nawonso anamutumiza, Seretse, ku UK kuti akaphunzire law, imeneyi ndi kalekale, mma 1940's. Nde Seretse anapita ku UK kuti akaphunzira Law. Anapanga zonena kuti akakaphunzira Law yo abwerere ku Bechuanaland, akabwerera akatenge mkazi kumudzi kwawo akwatire, kenako atenge ufumu. Ndi mmene chilichonse chinali chokonzedweratu. Seretse anapita ku Britain anali ku sukulu amapanga law yake koma ati amakonda nyimbo za jazz nde mu 1947 ananyamuka anapita ku show kukavina ku gigi ya jazz komanso tsiku lomwelo mzimayi wina anatengana ndi sister wake mzimayiyo dzina lake ruth williams wachizungu anali clerk anapitaso nayeso amakonda jazz anapeza kuti apita ku malo omwewo nde seretse atamuona ruth anamusangalatsa nde anapita kukampempha kuti tiye tivine nde ruth anavina nayedi kuyambira tsiku limenelo anthu anayamba chibwezi nde ili linasanduka vuto lalikulu kwambiri chifukwa chonena kuti dziko la south africa linali litakonza azungu a ku south africa kunena kuti akhazikitse apartheid ndipo mu apartheid mmene mukudziwira munthu wokuda ndi mzungu samayenera kuyendera limodzi kaya kupanga chibwezi olo kuti mzungu mmene inalili apartheid ku south africa nde a south africa atamva kunena kuti akuti prince khama seretse khama wayamba chibwezi ndi mzungu anaona kuti zisokoneza zinthu zawo kwambiri nanga si ndi maneba ndi botswana eti nde anayilowerera nkhani ija ndikuuza britain kunena kuti mupange zotheka kuti chibwezi chimenecho chitheretu atisokonezera maplani athu achani apartheid kunena kuti ifetu kunena kuti munthu wokuda ndi mzungu asamapezeke pamodzi nde mfumu ya ku botswana ikapezeke kuti ikuyenda ndi mzungu zimenezo zitheretu mpaka nadi boma la britain linalowerera ndi kukampanga warn Seretse uja kuti umusiye mzimayiyo sangasanga usanosokoneze zinthu ukapitiriza kuyenda naye suutenga ufumu wa ku Bechuanaland koma seretse anamkonda kwambiri ruth sankangopanga zoseka amafuna kumkwatira ndithu koma ruth naye amachita mantha kuti auza bwanji bambo ake nde anapita kukauza abambo ake kuti afuna kukwatira ndi munthu wokuda abambo ake anamuuza kuti sizingatheke iwe sungakwatire ndi munthu wokuda kunyozanyoza pamene paja. Nayenso Seretse anapereka uthenga kwawo ankolo ake aja Tshekedi Khama ndi abale ake ena onse anaukira kunena kuti sizingatheke iweyo kukwatira mzunguyu mkazi alipo kale tinasankha wakumudzi kwanu nde zinali zonena kuti ubwenzi wawo wina aliyense anaukira zosakhala bwino zija anapanga mwano onena kuti angopanga ukwati wawo anapeza kuti komwe anapanga zoti akapange ukwatiko ku anglican church kunapatsidwa warning kuchoka kwa britain unati mukangoyerekeza kupangitsa ukwati uwu kaya anaopseza kuti chani anapeza kuti sanapange ukwati uja anakanira kuti sitingakudalitseni aliyense waukira ngakhale anthu amaletsa chonchija mu 1948 seretse ndi ruth anapita anakapanga ukwati mwachinsinsi anakapanga register kwa registrar nkutulukira kuti tapanga kale ukwati ndipo Kenako ankolo ake a Tshekedi anakwiya kwambiri, anabwerera naye Ruth ku Bechuanaland nde South Africanso itakwiya kwambiri nkuuza Britain kuti mupangepo kanthu. Awawa sangamaoneke ku Africa kunoko especially kukhala country ya neighbour kutino kuti munthu wa position yaikulu ngati imeneyo aziyenda ndi mzungu. Nde Britain, nde Britain inamuitanitsa Seretse Khama ndi mkazi wake Ruth kunena kuti ah, mubwere pali zokambirana zokhudza ufumu wati ngati kuti ku meeting nde Seretse anachoka ku Bechuanaland ndi Ruth kupita ku Britain atapita kumeneko anapeza kuti akungomunena zambirimbiri kuti wasokoneza zinthu kusokoneza za ufumu chani kenako nkumpanga exile kumuza kuti suloledwanso kubwerera ku Bechuanaland. Cholinga chonena kuti asamaoneke kaya mzithunzi kaya mchani akuyenda ndi mkazi wakeyo ma official meeting, ma official chani zoti kukhala neighbour ndi South Africa dziko lonena kuti akukhazikitsako apartheid kuti asokoneza zinthu. Nde anapeza kuti amuika mu exile anakhala ndi mkazi wake Ruth ku Britain for 6 years osaloledwaso kubwerera ku Bechuanaland ku Bechuanaland ko zinthu zimangosokonekera faso anthu anakwiya kuti aa nkhani yake yokhayokhayi nanga amamtenga kuti iye ndi amene akuyenera kukhala mfumu yawo ndi anamuwuza kuti pokhapokha udzatule pansi udindo wa ufumuwo pamene tizatani tizakulole kubwerera nde mapeto ake seretse after 6 years ali ataberekaso ana chifukwa chonena kuti a- anakusowaso kwawo anawo ankafuna kuti ati azikawetaso ng'ombe ndi ananyamuka anawutula pansi ndi ufumu kunena kuti chabwino ufumu sinditaniso sinditenganso nthawi imeneyoyo ataberekerana ana ndi ruthiyo anatengana kusamuka kubwerera kutiko ku bechuanaland kapena titi ku botswana And zinadzapezeka kuti anthu anadzazindikira kuti ankolo ake a Tshekedi aja nawonso ankazikoka kwambiri zoti yayi ameneyu asakwatire mzungu chani, amadziwa kuti anthu akwatirana kale sikuti angamusiye. Komano anthu anayamba kuzindikira kunena kuti a Tshekediwo amangofuna ufumuwo nawonso eti. Koma atabwerera Seretse ku Bechuanaland anthu anamulandira ngati hero ndipo anthu anakondwa kwambiri. Mapeto ake, chifukwa choti anautula udindo, anayambisa chipani nkupanga ma elections oyamba ku Botswana and pa ma elections po anawina ndi iye yemweyo Seretse Khama kukhala president oyamba wa ku Botswana nde analamulira ndithu kwa nthawi ndi mkazi wakeyo amamutcha mmodzi mwa ma president abwino kwambiri mu Africa ati anapanga chitukuko mu Botswana ndipo dziko la Botswana lili mmene lilimo chifukwa cha iyeyo ndi vision yake ndi zomwe anakhazikitsa. Pa nthawi imeneyoyo, Seretse Khama ndi Ruth Williams anaberekera ana atatu. Koma Seretse anamwalira mu 1980 chifukwa chonena kuti amangodwala ndi atapita ku chipatala ku Britain anapeza kuti anali ndi pancreatic cancer and anamuuza kuti ndi yosachiritsika. ndi anabwerera ku Bechuanaland atamuuza kuti ndi yosachiritsika basi kunena kuti ah ankafuna kuti akafere kwawo nde mu 1980 seretse khama ali nzaka 59 anamwalira m'manja mwa mkazi wake ruth williams eti kuti chikondi chenicheni chilipodi anakondana anakwatirana anakhala limodzi mpaka na imfa inawalekanitsa mapeto ake mwana wawo wina ian seretse khama anadzakhalanso president wa ku botswana kwa zaka zi- 10 nde true love ilipodi pa dziko lapansi kunena kuti mayiko kuchita kulowerera kuti anthu awawa asakhale limodzi kuopseza kupanga chilichonse chotheka kuwayika mu exile koma anthu osagwedezekabe osatekeseka kukhalabe limodzi mpakana imfa kuwalekanitsa imeneyo ndi nkhani ya president seretse khama ndi mkazi wake ruth khama zikomo kwambiri